Alo ne balimaw na kuma seku tunkara dit politologue depuis New York bi n bɛna ladilikan telimaniw ɲɛsin n balimacɛ mamɛdi yusufu bacili dit Ras Bath salif keyita kunbɛnna bi yɛrɛ a kɛra bonya ni karama kɔnɔ o ɲɔgɔnna si delila ka kɛ i yɛrɛ fana ye mɛ i yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ ma dɔn o tɛ basi ye yiriya ni an kɔrɔta don camarade Ben le Cerveau kati bɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen fo ani papaji don minnu taara kun kɛ nali bɛ mun hakili tɛ mun na Ras Bath ne nana de ka min ɲɛfɔ i ɲɛna maa minnu taara salif keyita kun dusu kasisi bolo u tun bɛ nin ka mini ma mɔgɔ akirese sabitiririke malidenw bɛ yɔrɔ min na bi malidenw tɛ faransi fɛ bi e tɛ se k'o bɔ malidenw kunkolo la awa n'i m'o to yen u bɛ t'i minɛ i ka arajoso la k'i dilan kɛrɛn bi a tɛ kɛkɛ na menace tɛ ladilikan de don maliyɛn tanama ko tɛ yen Ras Bath maliyɛn tanama ko tɛ yen dɛ maa minnu diminen bɛ falatɔniw b'a la furuyatɔw b'a la maa minnu fa ni baw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o hami b'u la u tɛ fɛ olu ka faga o maaw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu de bɛ ka faransi kɛlɛ bi ne ko k'olu t'o kɛ ayiwa an fa mamɛdi ali bacili yɛrɛ ye a ye kuma dɔ fɔ minnu k'a la an bɛɛ lajɛlen kura min de la ka se kɔrɔ anw fana fi ye n taara ni général dɔ de ye dumuni kɛ Paris directeur du renseignement militaire français a ko n ma bacili ko ka gɛlɛn ko min nationalité di i ma i ban mais an bɛna o kɛra août 2011 janvier 2012 rébellion fila bɛ wuli mali la an bɛ ta kɛ mali la aw m'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ n ko mun de kɛra yɛrɛ nin mɛn sa dɛ aw bɛɛ lajɛlen ye maa min kumakan mɛn sa o ye Ras Bath fa de ye o ye an yɛrɛ fa ye n'o mamɛdi ali bacili ye ale de ko ko faransi ko k'u bɛ nationalité di ale ma ko ale tulo ka gɛlɛn ko fɔ ka so ma ko parce que ko faransi ko ko olu bɛna tasuma wuli mali kɔnɔna na ko ma tɛ olu y'o fɔ u tɛ janvier min dar'o kan ko rébellion fila wulila mali kɔnɔ o faransi de y'o fɔ ale fa ɲɛna nin tɛ montage nin ye mamɛdi ali bacili de kumakan ye ale d'a yira ko faransi de ko ko tasuma in k'u bɛna na tasuma in don awa u ye tasuma in fana don ɔ maa min ye tasuma don n'o ye faransi ye an y'o wele k'olu ka na anw dɛmɛ dɔ wɛrɛ bɛ ka fara tasuma kan jɔn bɛ ka tasuma don o la olu de don ɔ ni maaw wulila k'olu b'olu olu kɛlɛ o kuma na Ras Bath e bɛ ka bɔ k'e bɛna kuma wɛrɛ don mɔgɔ senkɔrɔ ka mɔgɔw dɔgɔya olu nɔfɛ Ras Bath tu joues avec le feu walahi bilahi tu joues avec le feu ne bɛ ameriki yan ne b'e de filɛ koyi ne kuru kara filɛ nin parce que i ka ɛnjigɛriw bɛna bɔ sa n nɔ aa a filɛ dɛ u bɛ o bɛna bɔ sa u bɛna fɔ e b'a di mun na e kun tɛ k'a kɔrɔfɔ hali mɔgɔ fa ni ba i b'a kɔrɔfɔ parce que u tɛ fɛn dɔn ni olu bolo n'i ye mɔgɔ kɔrɔfɔ dɔrɔn kɔrɔ k'i y'a tigi jugu de ye muso ni cɛ bɛ kɛlɛ nka bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ yala an ka to la fɔlɔ tuguni n bɛna dɔ wɛrɛ k'a la ko la an bɛ ka kuma an ka adamaden dama don a tila ko aw ye bɛlɛkɛw yan e ko perebu tɛ ne bolo k'a fɔ ko u don perebu jumɛn b'e bolo ko u tɛ e dun ko k'u tɛ a ye na n'a ka perebu ye o ye perebu bɛ ɲini ne de fɛ perebu tɛ ɲini o ye ɲɛnamaya de ye perebu bɛ ɲini fan dɔ fɛ a tɛ ɲini fan dɔ fɛ o tuma n'i t'a ɲɛdɔn i da de i b'i ta fɔ maa wɛrɛ ah nin y'an ka wajulikɛla baro de ma ye ko mayi watara i ma ye a ye jaabi san ni usman cerifu madani hayidara mamu diko mali ma karamɔgɔba bɛɛ a maaba bɛɛ maa ɲɛnamaw dɛ olu bɛɛ wulilen bɛ bi k'i ɲɛsin faransi de ma ko fara k'i bolo jɔ faransi la arasibati e tɛ se k'o bɔ yen o ka girin ma to e tɛ se ka fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan arasibati maliyɛnw ye révolution kɛ ka ko maliyɛn tana ma ko to o de kosɔn ko n'i m'i kɔlɔsi walahi jama mana to k'i minɛ don o don a bɛ gɛlɛya koyi arasabati mɔgɔ diminnen don dɛ i dimiba de bɛ mɔgɔw la bi n t'a dogo i la faites beaucoup attention i ka émission kɛ i ka mɔgɔw to yen i tɛ faransi avocat ye i tɛ français ye bɛɛ to yen i jugu fɔlɔ ye mɔgɔ i jugu t'anw ye koyi an b'i kɛlɛ à visage ouvert i jugu fɔlɔ y'i yɛrɛ de o ye mun ye o b'a yira d'abord maa min tɛ maa kuma mɛn a b'a kunna k'ale de ta ye tiɲɛ ye a bɛ bɛɛ sɔsɔ a bɛ bɛɛ kɛlɛ o tigi bɛ k'a yɛrɛ kala ye o ɛgizanpu farapan ka ca o ye ɛgizanpu farapan ye jumɛn ye fɔlɔ ee an ka aritisi dɔ banna an kɛrɛfɛ dugu dɔ la bɛɛ b'a dɔn a kun bɛ e bɛ min kɛ ale fana kun b'o de kɛ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a tɛ sɔn mɔgɔ kuma ma a ma taa a yɛrɛ faga a ka fanw tun b'a sipɔte nkalon kan hali sini u bɛ k'a sipɔte mais u si tɛ sɔn ka taa kaburu kɔnɔ a kɛrɛfɛ o ye ɛgizanpu farapan kelen ye filanan fana ye jumɛn tuguni samiyɛli do liberiyɛnw wulila ka taga ka tag'a minɛ fo palɛ kɔnɔ k'a minɛ k'a faga k'a boso dusukasi bolo maliyɛn tanama ko tɛ yen révolution 91 la maliyɛnw ye musa gɛn dictateur o ka girin e ma koyi jama bɛ yɔrɔ min n'i ko k'i tɛ yen i b'i makun de kana wuli k'i bɛ jama kɛlɛ jama kɛlɛbaga eseke eseke la arasibati souvent e ko k'e ye droit kalan maa sa bon a ka ɲi sa maa kalannen i tɛ ka maa kalannen jogo kɛ nin ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ se ka jama kɛlɛ i kelen e kelen dɔrɔn ni dalilu b'i ta la taa boulevard de l'indépendance la i ka t'a fɔ ko faransi nɔ tɛ walayi bilayi o bɛ kɛ sanusi ne ne de y'o f'i ɲɛna bi taa mikoro ta i k'a fɔ ko jama k'a ye na ko ne bɛna perewu yira aw la k'a fɔ ko ninnu bɛ ka mɔgɔ ko tiɲɛ t'a la jama bɛ firi i kan awa n'u y'i minɛ o bɛ kɛ sanusi ye an b'o f'i ɲɛna bi dɛ filanan fana ye jumɛn ye tuguni e jugu fɔlɔ ye e yɛrɛ de ye parce que i tɛ mɔgɔ kuma lamɛn maa min tɛ mɔgɔ kuma lamɛn a tulo ka gɛlɛn a bɛ k'a yɛrɛ kala ye i jugu filanan ye mɔgɔ jumɛn ye maa minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ i kun nkalon sira kan walayi o i jugu filanan o don maa maa n'a b'i ka kuma kuma a b'a fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye walayi o ye jugu fila o ye jugu de ye ne fa tun bɛ ko dɔw kɛ mɔyɛn dɔw tun b'a bolo mɔgɔ a bɛ a ɲa mɔgɔ minnu ye olu tun bɛ na k'a a sipɔrite non tunkara i ka i ka nin ka ɲi ne y'a wele kɛrɛfɛ ale y'a kɛ mankan de ye ko bɛɛ ko k'ale ka nin ka ɲi ko ne b'a fɔ ko ne kelen bɛ se ka opposer cogo jumɛn finalement a ye ne faamuya a ye tiɲɛ di n ma ko n den ala ka barika don i la ne ye n fa n y'a dilan a bɛ tiɲɛ sɔrɔ n bɛ nkalon sɔrɔ bi o de ye hɔrɔnya ye mɛ e ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ e ka fɛn fɛ a tigi k'o k'a ka ɲi o de kosɔn k'i ma k'i ka ɛnjiga nin na n'aw ja u ka mikoro ta sini sɔgɔma ka bɔ ka banni kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne bɛ bɔ ne bɛ n ta fɔ u bɛna fɔ a i b'a kɔrɔfɔ la bɛɛ bɛ kɔrɔfɔ hali ne yɛrɛ fa delila ka n minɛ kɔrɔfɔli la hali ni muso bɛ kɛlɛ i b'a kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli tɛ kojugu ye i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ a waati diminen b'a tigi kɔrɔ i bɛ kuma jugu yɛrɛ bɛɛ fɔ mɛ maa min kodɔnbali mana o mɛn dɔrɔn u b'a fɔ k'i jugu direct don a bɛ kɛ dimi de y'i bila k'a fɔ dimi ye n bila n ka nin fɔ karisa ma nin tɛ karisa k'o di kelen ye parce que u bɛn'o de fɔ aa an y'i minɛ kɔrɔfɔli la de bɛɛ bɛ kɔrɔfɔ aw bɛɛ y'aw faw kɔrɔfɔ a y'aw baw kɔrɔfɔ a y'aw musow kɔrɔfɔ a y'aw denw kɔrɔfɔ bɛɛ bɛ dɔ kɔrɔfɔ hali ne yɛrɛ n fa kɔrɔfɔ ka n ba kɔrɔfɔ donc o yɔrɔ tɛmɛnen rasibati révolution 91 la maliyɛnw ye sɔrɔsiw minɛ k'u jeniya ka polisiw minɛ k'u jeniya ka minisiri kuntu k'o minɛ k'o jeni ba ko cɛkɔrɔba ma dogo mɔgɔ si la o ye ladilikan de k'o ɲɛf'i ɲɛna i k'o yɔrɔ faamuya mɔgɔ si fɛ i jugu t'anw ye i ka emisɔni kɛ i ka to i pilasi la parce que jama min bɔlen bɛ dimi bɛ jama min na n'u y'i sɔrɔ u b'i farafara n'u y'i sɔrɔ wala u b'i kɛ yeko kelen ye n'i ma maaw to yen faransi kɛlɛ in na walayi bilahi b'a fɔ ko nɔ tɛ to peti i ma i bɛ ka t'i da don a kuma la sinon bɛɛ kɛlen bɛ k'i mefiye hali ibk hali jacques chirac sa ibk ma sɔn ka taa faransi a ye mɔgɔw de bila ka taa bɛɛ kɛlen bɛ k'i mefiye i kelen dɔrɔn de jɔlen bɛ i kelen de bɛ ka ko bɛɛ kɛ il faut faire beaucoup attention maaw to yen k'u ka fɛn kɛlɛ kɛ falatɔ minnu bɛ ka nin kɛlɛ maa min fa sara ba sara o b'a a fa n'a ba fagabaga dɔn o ko k'o b'o kɛlɛ e nana jɔ o n'o cɛ wala n'a y'i sɔrɔ a b'i mɔɲɔnkɔ i ko ɲɛmɛrɛni o seku tunkara ka ladilikan ye k'o ɲɛf'i ɲɛna mɛnasi tɛ ladilikan de don wala parce que e jikaw tɛn'a faamuya ne ye kuma min fɔ a ta ba la dɛ n bɛ video in bila a yɔrɔ la ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma